muso ɲuman sɔrɔ o furumuso ɲuman in i bɛ taa sɔrɔ hali ni ko nala ko min n'o ye ko gɛlɛn ye n'i bɛ fɛ ka taa sɛtani sira kan o furumuso ɲuman a b'i dɛmɛ k'i bila sira ɲuman kan ni kɛlɛ tɛmɛna i ni balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ fɛ ka sɛtani sira ta ka dusu ta furumuso ɲuman i bɛ taa sɔrɔ a b'i waju k'i bila sira ɲuman kan o tuma o de la kira ko salalahu sa ko n'i ye furumuso ɲuman sɔrɔ a bɛ ko i ka diinɛ tilancɛ sɔrɔ ko tilancɛ tɔ kelen k'i yɛrɛ k'i jija a la Halisa n'an ye furu nafa ta k'a lajɛ diinɛ yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ furu ale de bɛ kɛ sababu ye ni silamɛ ka ɲɛla filɛli o bɛ surunya a b'a to a tɛ walimusow lajɛ i ka ɲɛla filɛli o bɛ surunya wa furu bɛ an dɛmɛ ka cɛ k'o ka kulusijala tanga wa muso fana k'a ka taafe bolo tanga o tuma nin bɛɛ lajɛlen ye furu bɛ nin bɛɛ lajɛlen lase an ma o la kira salalahu salama a y'i kanto tuma min na a bɛ ka jeunes su ka taa kɛ furu kɛli kan jeunes su ka kɛ furu kɛli kan a ko aw jeunes ne kira salalahu sa n bɛ aw yamaruya k'aw su k'aw kɛ furu kan aw k'a dɔn furu min filɛ nin ye o de b'a to aw ka ɲɛna filɛli o bɛ surunya wa furu de b'a to fana fɛn min ye kulusijala ani tafebolo n'aw bɛ se ka o kɔlɔsi o tuma a ko ko ni maa min ni ala ma furu se k'i ye a sɔrɔla ka sira wɛrɛ d'o ma min bɛ dɔ bɔ negela la k'o tigilamɔgɔ ka duumɛ sun kan k'o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a ka negela yani an ka tɛmɛ yɔrɔ la est ce an ka bi sun an bɛ sun min kɛ la bi a bɛ dɔ bɔ mɔgɔ negela parce que n'an sunna bi kuma kɔrɔ ye n'an sunna bi an bɛ mun domu suntigɛ la an t'o domu ka kɔn an ka sun yɛrɛ ɲɛ a dun fɔra dɛ n'i y'a kɛ a bɛ a bɛ farikolo nege a bɛ dɔ bɔ a la a bɛ dɔ b'o la ɛ mais e bɛna fɛn min fara a kan est ce que hadisa in maana a bɛ sɔrɔ anw ta la wa an ka sun na wa n'an y'a kɛ ten cogo la hadisa in maana tɛ dafa an ka sun na parce que sun dabɔra ka farikolo lakɔngɔ ka d'a kan waati o waati ni farikolo fara ni kɔnɔbara fara k'a fɔ farikolo kɔngɔ tɛ a la bana tɛ a la o waati i bɛ taa a sɔrɔ farikolo negela min b'a la o negela a bɛ hitaji ka taa muso ma o tuma nka waati min ni farikolo kɔmansera ka kɔngɔ o tuma bɛ kɛ sababu ye negela min bɛ a la ka caman bɔ negela in na nka n'a fɔra ni sun tigɛ e taara dumuni dun fo k'a damatɛmɛ o tuma a bɛ taa sɔrɔ i ye negela fɛn o fɛn pɛridi tile kɔnɔ n'i nana i fa dumuni na kosɛbɛ o negela bɛɛ lajɛlen bɛ segin o tuma o tuma hadamaden hali ni an bɛ sun na pour que kira ye nin kumakan fɔ a ka se ka nafa kɛ o la hali ni sun tigɛra an ka fɛɛrɛ kɛ ka dumuni ka o nɛmɛnɛmɛ o tuma o la hadisa in o kumakan bɛ sabati an bɛ ala deli yarabi ala k'an bɛn sawaba ma Sa de ko jo e bɔra ka an balimakɛ ka kuma ma n'o ye wa yani an ka se wa ɲininkali filanan ma ɛseke farankan b'i bolo ka fara kan nafa minnu bɛ furu la dakurunya fila la yani an ka se furu yɛrɛ kiti ma wa ayiwa nafa min b'a la furu nafa a tɛ se ka fɔ ka se a dan na a nafa ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye kelen ta i bɛ t'a sɔrɔ bolofaraw caman de bɛ bɔ a kɔnɔ Ayiwa nafa dɔ ye min ye an bɛ se ka min fara kan o ye adamadenya yɛrɛ bɛ bugun buguncogo ɲuman na furu de b'a to adamadenw ka bugunni bɛ to sen na dɔ bɛ fara an kan an bɛ caya an bɛ jiidi ala y' an dan ka dugukolo kalifa adamaden de la anw de b'an ka ɲɛnamaya k'a kan danni na ala subhana wa taala ye an fa adama fɔlɔ de dan a y'a dan n'a bolo ye n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na lima halaktu biyadaya wa halaka minha zawjaha ka sɔrɔ k'a furuɲɔgɔn fana bɔ a la wa basa minhuma rijalan kasiran wa nisaa Dɔnku cɛw caman bɔra olu de la musow caman fana bɔra olu de la don furu min tɛmɛna danfɛn fɔlɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an fa adama alayihi salamu ani an ba hawa ye dɔnku o de y'a to adamaden kɔnɔ i m'a ye a bɛ fɔ ko adamaden adamaden an bɛɛ ye adamaden ye an bɛɛ de bɔra adama Dɔnku adama de kɛra lasili ye furu de bɛ a to adamadenw bɛ caya mun ye adamadenw caya k'u kɛ maa miliyari hakɛ caman ye dɔnku furu de ye o kɛ silamɛya furu furu min n'a dagalen don bon furu fana o b'a to den min bɛ sɔrɔ furu kɔnɔ a bɛ se ka kɛ den ye den min bɛ se ka waso k'a kun kɔrɔta a bɛ kɛ den ye den min n'a tɛ kun masuli sosiyete kɔnɔ Dɔnku furu de b'a to den bɛ kɛ den ye n'a tɛ kun masuli sɔrɔ ɲɛnamaya la ni furu tɛ ni den min sɔrɔla sira wɛrɛ fɛ min tɛ furu sira ye i bɛ t'a sɔrɔ ali an yɛrɛ ka laada la yan yani silamɛya ka na i bɛ t'a sɔrɔ o den ɲugun bɛ k'a la furu de b'a to adamaden bɛ se ka waso k'i kun kɔrɔta k'i disi gosi k'i ye danbetigi ye k'i ye halala ye halala bɛ sɔrɔ furu de kɔnɔ mɛ den min sɔrɔla sira wɛrɛ fɛ min tɛ furu kɔnɔna ye o den tɛ se k'i kun kɔrɔta den de b'a to adamaden bɛ se ka waso furu de b'a to adamaden bɛ se ka waso k'i kun kɔrɔta k'a fɔ ale ye den ɲuman ye a tɛ ɲugun a yɛrɛ la o b'a to faw tɛ jalaki baw tɛ jalaki nin ye furu nafa dɔ ye furu nafa dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye tuguni yɛrɛmabila furu de b'a to an bɛ kisi o ma bajanbilaya min bɛ jamana kɔnɔ donc adamaden ni bagan ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ an bɔ ɲɔgɔn na furu y'a sababu dɔ ye bagan dɔw fɛ furu tɛ yen nin ye karisa muso ye ou nin fɛn muso ye o tɛ yen ou nin cɛ a mana sɔrɔ a mana nege da cogo min na o bɛ kɛ ten donc ni mɔgɔ min fana ma nin labato i bɛ sɔrɔ e misali bɛ kɛ i n'a fɔ bagan misali ulayika kal anami bal hum i bɛ sɔrɔ a tigilamɔgɔ ala y'i dan ka i kɛ adama ye ka hakili d'i ma ka nabiɲuman ci ma ka kitabu ci ma ka fisaya ni fɛn caman ye ni mɔgɔ min ma nin si labaara donc bagan bɛ fisaya n'o tigilamɔgɔ ye donc bajanbilaya min bɛ yen n'a bɛ bagan dɔw ka ɲɛnamaya kɔnɔna na hali bagan dɔw sa dɔw bɛ kɛlen bɛ ka u ka fɛn organiser adamadenya yɛrɛ, adamadenya yɛrɛ tabiya o kɛlen bɛ k'a labɛn furu bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni mɔgɔ min ko ko furu ko ka dabila ou bien furu tɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ nege bɛ da sira dɔ fɛ ten min ye haramu ye o bɛ kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ caman ye a kɔlɔlɔ la a dɔgɔmannin o ye bana jugu min carilen bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni fura ma se ka sɔrɔ a la n'a bɛ ka adamadenw faga Donc furubaliya ani furu sariya labatobaliya o de bɛ ka na ni nin halaki ye diɲɛ kɔnɔ donc furu fana a bɛ kɛ sababu ye i n'a fɔ an balimakɛ da sera cogo min na adamaden bɛ se ka a yɛrɛ bɛ se a yɛrɛ la i bɛ kɛ adamaden ye adamaden min ni i tɛ jɛngɛ a b'i dɛmɛ jɛngɛnenbaliya la a b'i dɛmɛ i kana jɛngɛ i bɛ tilen o tuma furuɲɔgɔn min b'i la bɛɛ b'i dɔn ni min ye i b'i wasa don o la aw fila de b'aw wasa don ɲɔgɔn na donc dannaya bɛ sɔrɔ a kɔnɔ cɛ bɛ da muso la muso bɛ da cɛ la o yɔrɔ kɔni naam i b'a dɔn bi bi in na ni cɛgana wili la k'a bɛ so ɲini anhan a bɛ so ɲini hali luwansew tɛ sɔn ɛɛ sotigiw tɛ sɔn ka a so d'a ma u bɛ ɲininkali kɛ muso b'a bolo wa yala muso b'a bolo wa donc musotigi i bɛ taa sɔrɔ bonya b'o kan ka tɛmɛ walama muso furulen sigida yɛrɛ la société kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ bonya b'o kan ka tɛmɛ hali sigida minnu bɛ yen société min tɛ silamɛ société ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ furulen i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye bonya ni tanga dɔ bɛ da i kan min tɛ da mɔgɔ min ma furu kɛ kan donc nin ye nafaw ye an tɛ se ka min fɔ ka se a dan na nin ye furu nafa dɔɔnin ye O sa nafa an ye diinɛ ta fɔ yala kɛnɛya ta fan fɛ ani socialement miniti saba kɔnɔ ka d'a kan kamalen bɛ k'i bolo kɔrɔta i an ko halisa ka dɔ fara an balimakɛ Kojo ka kuma kan n'an bɔra diinɛ yɛrɛ nafa kɔnɔna la ka na nafa min société nafa ani kɛnɛya nafa an b'a ye k'a fɔ hadamaden ka se ka lafiya sɔrɔ a ka se ka lafiya sɔrɔ ka basigi sɔrɔ n'a y'o fɔ o ma ko al istiqrar wa sukunu nafsi o tɛ se ka sɔrɔ ni furu tɛ hadamaden bɛ se ka i bɛ se ka lafiya sɔrɔ so ɲuman bɛ n bolo mɔbili ɲuman bɛ n bolo mɛ lafiya dɔ bɛ yen nɔ min ye ni lafiya ye ani ni basigi o tɛ sɔrɔ fɛn foyi la ni furu tɛ A b'a dɔn ni wa cɛ ye nin mɛn o de y'a to ala subhana wa ta'ala kuranɛ kɔnɔna la kelen k'a fɔ ko wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha o tuma ni wari tɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ mɔbili ɲuman bɛ n bolo so ɲuman bɛ n bolo o tɛ se ka nin basigi sɔrɔ f'i ka furu de kɛ f'i ka furu de kɛ i b'o ba i b'o sɔrɔ i bɛ sɔrɔ k'o basigi in sɔrɔ o tuma hadamaden hakili ka se ka sigi ka se ka basigi sɔrɔ o tɛ se ka sɔrɔ abada ni o tuma furu tɛ nin ye ni lafiya yɔrɔ ye o de la kira sallallahu alayhi wa sallam i kanto ustad hakɛto nin yɔrɔ la i bɛ i bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ dɔɔnin litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma o fana tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ la ni fana tɛ ni aya kelen ayiwa ni Ala y'o kelen de na fɔ ayiwa o la kira sallallahu alayhi wa sallam a ko ko fɛn naani bɛ yen nɔ ko ni maa min y'o sɔrɔ k'a bɛ komi i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fɛn naani n'i y'o sɔrɔ k'i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a fɔlɔ fɔlɔ i ka dusukun sɔrɔ dusukun min bɛ ala barika da dusu ɲuman ka nɛn sɔrɔ nɛn min bɛ ala ko suma kɛ ka farikolo sɔrɔ farikolo min bɛ se ka sabali ala ka latigɛw kɔrɔ ka furumuso ɲuman sɔrɔ furumuso min tɛ i janfa a yɛrɛkun na wa furumuso min tɛ i ka nafolo labila a ko ko n'i ye nin fɛn naani sɔrɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a tilala k'i kanto ko mumini tɛ fɛn sɔrɔ fɛn min bɛ muminu nafa ala ɲɛsiranɲɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka tɛmɛ furumuso ɲuman kan Ala ɲɛsiranɲɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko muminu tɛ foyi sɔrɔ min hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ furumuso ɲuman kan n'an bɔra sara yen an b'a ye k'a fɔ jaaja furu yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka faantanya yɛrɛ fana kɛlɛ faantan faantanya n'a hakili caman ta kɛ ko parce que a furu bɛ faantanya yɛrɛ fana kɛlɛ sosiyete kɔnɔna la ni sosiyete min b'a fɛ faantanya ka kɛlɛ ka bɔ a ka sosiyete kɔnɔna la o sosiyete ka kan ka funankɛninw ɲɛsin ka taa furu ma munna ko ka da kan ko i bɛ baarakɛbaliya ye waati caman baarakɛbaliya ni somazi walima n'i y'a mɔgɔ min ta somɛriw ani maa minnu tɛ baara la n'i ye jate kɛ i bɛ t'a sɔrɔ a quatre-vingt pour cent bɛɛ lajɛlen ye maaw ye maa minnu n'o furumuso t'u bolo A ko n'i ye sitatisitiki kɛ musotigiw ni cɛganaw ni ɲɔgɔn cɛ somazi la baarakɛbaliya la i bɛ t'a sɔrɔ baarakɛbali fanba bɛɛ lajɛlen ye muso tɛ mɔgɔ minnu bolo ye o kɔrɔ jaaja ni hadamaden ye furu kɛ dɔrɔn furu in de bɛna kɛ sababu ye k'a puse ni k'a bila baara la a bɛ kira ko salalahu alayihi wasalamu ko maa saba bɛ yen nɔ ko ala y'a kɛ hakɛ y'a yɛrɛ kan ka olu tigilamɔgɔw dɛmɛ o fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye maa min bɛ jihadi kɛ ala ka sira kan ani mɔ ani furukɛla furukɛla min b'a yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma ko ala subuhana wa taala y'a kɛ hakɛ y'a yɛrɛ kan k'a b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ ani juru bɛ maa min na ni a tigilamɔgɔ a bɛ jɔnya dɔ la a ka laɲini a ka se ka o sara pour que a ka se k'a yɛrɛ bɔ o jɔnya la o tuma ko ninnu maa saba k' a kɛra hakɛ ye ala kan a ka ninnu dɛmɛ an bɛ kuma laban ni kira salalahu alayihi wasalamu don dɔ la ko cɛ dɔ nana kira fɛ salalahu alayihi wasalamu yasiku faaka aaa a nana a ko ala ka ciden a ko faantanya de bɛ ne la dɛ faantanya de bɛ ne la fa amarahu an yatazawaji atan b'a la furu kɛ faantanya de b'aale la a nana k'a fɔ kira ɲɛna salalahu alayihi wasalamu o tuma kira ko a ma k ko a ka taa muso furu O dun ye musaka ye ko o tuma ko nin b'a jira k'a fɔ ko furu ye sababu ye li jalibi riziki wa fati abuwabi in yakunu fukara yugunihimu lahu min fadili o tuma nin b'a jira k'a fɔ furu bɛ kɛ sababu ye ka faantanya kɛlɛ ka bɔ sosiyete kɔnɔna la n'an ye kɛnɛya yɔrɔ ta teliya la an b'a ye k'a fɔ furu bɛ hadamaden farikolo yɛrɛ kɛnɛya sante fanfɛ la Dɔnnikɛlaw nana a yira k'a fɔ ni hadamaden ye furu kɛ an kan bɛ furu min bɛ kɛ sira ɲuman na sariya sira kan o tuma ni hadamaden y'o furu nin kɛ o tuma dilan min bɛ tɛmɛ a n'a furumuso ni ɲɔgɔn cɛ lawa min ni o bɛ bɔ a farikolo la ko an k'a dɔn k'a fɔ o lawa min ni o bɛ mara farikolo la ko n'o ma bɔcogo sɔrɔ k'o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase hadamaden ma farikolo la Ko tuma dɔ la k'o tɔɔrɔ bɛ se ka taa se fo ni yɛrɛ bɔli ma sa a bɛ kɔmi n'i ye misali ta sisan nɔnɔ kumu n'i y'a kɛ bidɔn kɔnɔ k'a da k'a datugu a tɛ firigo kɔnɔ a bɛ tɛ fili kalaya nana ayiwa kuma ka ca dɛ n'a mɛn ka mɛn ka mɛn ka mɛn laban na a bɛ ɛkisipuloze ko tuma dɔ la dɔnnikɛlaw ko ko tuma dɔ la o tuma n'i y'a sɔrɔ diinɛ bɛ maa min bolo o tigilamɔgɔ i bɛ t'a sɔrɔ a b'a yɛrɛ minɛ ni sun ye ni sabali ye diinɛ tɛ min bolo an m'o ko fɔ o tuma o tigilamɔgɔ min b'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ minɛ k'a yɛrɛ minɛ ten cogo la o tuma n'a ma furu kɛ ko tuma dɔ la ko o bana ahyaanan k'a bɛ se ka taa se hakili tiɲɛ yɛrɛ bila tigilamɔgɔ la wa ko tuma dɔ la k'a bɛ se ka taa kɛ bana ye bana min laban laban bɛ se fatuli yɛrɛ ma b'a jira k'a fɔ ko furu yɛrɛ hali sante yɛrɛ fanfɛ la a bɛ kɛnɛya lase hadamaden ma hadamaden farikolo la ka d'a kan lawa min bɛ farikolo la ala y'a da bɔli de kama ala y'a da bɔli de kama o tuma pour que a ka se ka bɔ ni sira ye sira min n'o ye sira ɲuman ye o tuma o ye furu sira dɔ ye bi ala k'an bɛɛ sabati sa balima sunna TV lajɛbagaw an b'aw ladɔn k'a fɔ an bɛ se ka fɔ kɛnɛ kan An bɛ ka kuma fɛn min kan bi o de ye mun de y'a to hadamadenw bannen don furu ma a cɛ a n'a muso nka an tɛ se ka o fɔ cogo si lajɛlen na fo an k'an da don furu yɛrɛ ye mun ye nafa minnu bɛ furu la ka d'a kan la la ni hadamaden n'i ye fɛn nafa dɔn i bɛn'i cɛsiri n'i y'a ye sɔgɔma joona fɛ an bɛ wuli ka sɔrɔ an ɲɛ ma ko tuma dɔ la ka sugu sɛgɛrɛ an b'a dɔn ko nafa dɔ de bɛ sugu la k'an ka biro sɛgɛrɛ an b'a dɔn nafa dɔ de b'a la an bɔra k'a mɛn san karamɔgɔ ka kuma kɔnɔna na nafa min bɛ furu la hadamadenya kɔnɔ nafa min bɛ furu la diinɛ na nafa min bɛ furu la fo ka na se kɛnɛya ta fan fɛ ma an b'ala deli ala ka faamuya ko ɲɛnama ala k'o d'an ma an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ nin jɛmukan in halisa a bɛna kɔntine ayiwa a sigiko filanan